ndị be anyị ụmụnne m biko bịakwa na o nwekwa ụzọ ezi ọzọ emezi ntọ ịtọrọzi ndị mmadụ nke a na-akpọ kidnapping na nwaanyị a unu fụrụ ebe a tọgbọzi na ala na-eti mkpu gịnị ka ọ ga-eme ka nwa ikorobịa bịa wee gochaa ya afịa gochaa ya afịa manye aka na akpa wepụta ego wee sị ego m ezuokwanụ biko madam kee ebe a na-eme pos ọ rụọrọ ya aka o wee sị ya biko kpọnyegodu m ofu nwa gị a ka m je ka m wetazie ego nye nwaanyị o buru ngwa afịa nwaanyị wee sị nwa ya ngwa soro ya je weta the pos nwatakịrị pụọ echee nwatakịrị n'enu chee nwatakịrị n'ana nwatakịrị anachighatazi chee ya n'enu chee ya na ofu awa ga awa ịbụọ ga awa ịtọ chegide nwatakịrị afụghọ ọzọ nwaanyị wee kwụgharịwa n'afịa niile chọwa nwa ya ọ fụghọ nwa ya wee tibezie mkpu ọ nya ka unu fụrụ ka ọ tọgbọ na ala ebe a jee ebe ọ rụrụ nwa ikorobịa aka maka pos a sị na o nweghọ ndị bịara ebe a ihe a ka ọ tọgbọzi na-etizi mkpu ndị be anyị unu afụgo na o nwezi ụzọ ha esi ha atọzi ndị mmadụ eme kidnapping ka anyị kpachara anya ọ kwa na ihe na-eme anyị a na-ewetara ya ndị be anyị ka ha wee na-amụrụ akọ ọ ihe merụ mmadụ ka anyị ji ama ihe ọ bụrụ na o meghọ mmadụ ma mmara ihe biko ndị be anyị unu afụgo etu a ka esi ji wee jide nwa ikorobịa ụbọsị gara aga ọ bịa ọ bịa gochaa gị afịa o buru pos o meere gị transfer ị ga-afụkwa transfer fụ alert ọ bata i jezie n'ụnọ akụ ọ bụrụ na ọ bụghị ego nweghị ego batanụ ọ bụrụ na fake alert ka o mere ejidekwana ya ndị be anyị biko ka anyị kpachara anya ihe na-emezi n'ụwa ọ dị egwu neenụ nwaanyị nwaanyị afụghọ ngwa afịa nwaanyị afụghị ego ya nwaanyị afụghị nwa ya kee ihe ọ ga-emezi nwaanyị tọgbọrụzie na-eti mkpu ndị be anyị biko na anyị ga-akpachara anya anyị ga-akpachara na anya na ihe na-emezi n'enu ụwa nke a ọ dị egwu ihe na-emezi n'ụwa ọ dị egwu o nwekwa ụbọsị m jere ịgo afịa m chọọ ịgo afịa transfer ekweghị aga ejighọ m atm kaadị m m sị nwaanyị a bikonu ya kpọrụzie mmadụ ka m je ebe ọzọ jee weta ego nye ọ jụ jụwaa isi yọọ ya n'enu yọọ ya na ala ọ jụ mụnwa pụzie jee gbagharịa wee weta ego wee wetara ya wee buru ngwa afịa m pụọ ka ị fụ na nwaanyị a ma ihe nwaanyị a ma ihe asịkwa m ya ya kpọnye m ofu nwa ya ka m jeje weta ego ọ jụ jụwaa isi unu afụrụ ya ka anyị na-amụrụ na akọ bikonu unu afụgo ka nwaanyị a si tọgbọrọ kedu ka a ga-esi jebe ije nwa ya kedu ebe ọ ga-achọ nwa ya ọ maghị ihe ọ ga-eme eme nwaanyị tọgbọrụzie na-eti mkpu Ndị be anyị, ọ kwa etu a ka m nụ wee sịkwa ka m wetara ụmụ nwanne m ka anyị wee na-amụrụ ihe n'ihe mere onye ọzọ. Ndewonụ ndị be anyị. Bikonụ, gbasaanụ ihe a n'efere mba ụwa ka ndị mmadụ were ya wee na-amụta ihe. Bikonụ. Ndewonụ.